Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar aistrithe ó thaobh na dtuismitheoirí de. Tá na léargais seo bunaithe ar chinntí chun dea-chleachtas a chur chun cinn sna cigireachtaí ar oideachas luathbhlianta, sna suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus le fianaise taighde curtha san áireamh freisin. Tá an seimineár gréasáin seo á chur i láthair againn chun cuid de na cleachtais aistrithe shármhaithe a bhreathnaíomar i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim inár gclár cigireachta a roinnt. Cuirfidh sé sin roinnt comhairle ar fáil faoin gcaoi ar féidir leat tacú le do leanbh agus é nó í ag dul trí aistrithe ina shuíomh luathfhoghlama agus cúraim. Mar sin, cad atá i gceist againn nuair a úsáidimid an focal 'aistrithe'? Ní bhíonn i gceist i bhformhór na n-aistrithe ach athruithe beaga ar a bhfuil á dhéanamh againn agus ar an áit ina bhfuilimid. Bíonn mórán aistrithe ar siúl againn gach lá, ag dul chuig an obair, ag dul chuig cruinniú, ag glacadh sos caife, ag dul ag siopadóireacht, ag dul ar cuairt chuig cara nó chuig duine muinteartha agus mar sin de. Uaireanta is athrú ar a bhfuil á dhéanamh againn a bhíonn i gceist, uaireanta eile, athrú áite a bhíonn agus áiteanna eile bíonn an dá cheann i gceist. Cad iad na haistrithe atá déanta agat féin agus ag do leanbh cheana féin inniu? Chomh maith leis sin, bíonn aistrithe níos mó á dhéanamh againn de réir mar a ghluaisimid tríd an saol. Is mór aistriú dúinn tosnú ar an oideachas luathbhlianta, tosnú sa bhunscoil, imeacht ón mbaile nó tosnú i bpost nua. De ghnáth, bíonn smacht againn mar dhaoine fásta ar na haistrithe beaga iomadúla laethúla sin agus ar fhormhór na n-aistrithe móra. I gcás leanaí óga, áfach, is daoine eile a dhéanann mórán de na cinntí i leith aistrithe dóibh. Baineann an t-aistriú leis an athrú agus le dul i dtaithí ar rudaí a bheidh athraithe. Tá a fhios againn nach n-ionann in aon chor na bealaí a bhfreagraíonn leanaí óga don athrú agus d'aistrithe. Féachaimid sa seimineár gréasáin seo ar cuid de na haistrithe oideachais a dhéanann leanaí óga agus pléifimid roinnt bealaí inar féidir leatsa mar thuismitheoir cúnamh a thabhairt do do leanbh dul i ngleic leis na haistrithe sin ar bhealach atá dearfach agus taitneamhach. Tugann aistrithe deiseanna luachmhara do do leanbh forbairt agus foghlaim a dhéanamh go síceolaíoch agus go sóisialta. Is é Aistear an creat curaclaim náisiúnta do leanaí ó thagann siad ar an saol nó go mbíonn siad sé bliana d'aois in Éirinn. Tá sé mar aidhm ag ceann de na spriocanna folláine in Aistear go rachaidh leanaí i ngleic go maith le haistrithe agus le hathruithe. Scil saoil atá thar a bheith tábhachtach is é foghlaim conas tú féin a chur in oiriúint d'aistrithe agus don athrú. Is taithí uathúil an taithí a bheidh ag gach aon leanbh ar aistrithe. Bíonn tionchar ag tréithe agus meonta pearsanta, cúlra teaghlaigh agus cultúir, agus an taithí a bhíonn ag an leanbh ar aistrithe roimhe sin ar fhreagairt leanaí d'aistrithe. Tá aithne agat ar do leanbh. Chuaigh tú trí mhórán aistrithe le do leanbh agus is dóichí go bhfuil tuiscint agat ar an mbealach a bhfreagraíonn do leanbh do mhóraistrithe agus d'aistrithe beaga de ghnách. Ní chuireann an t-athrú as in aon chor do roinnt leanaí agus d'fhéadfadh níos mó deacrachtaí a bheith ag leanaí eile iad féin a chur in oiriúint don athrú. Tá do chuid eolais ar an mbealach a bhfreagraíonn do leanbh féin d'aistrithe thar a bheith tábhachtach maidir le tacú le haistrithe dearfacha oideachais. Is féidir le comhpháirtíocht idir an baile agus an suíomh tacú go mór le haistrithe dearfacha. Tugaimid faoi deara inár gcuid oibre mar Chigirí Luathbhlianta go bhféadann an taithí a bhíonn ag leanaí ar aistrithe a bheith dearfach agus áthasach nuair a oibríonn cleachtóirí luathbhlianta i gcomhar le tuismitheoirí chun aistrithe oideachais leanaí a éascú ar bhealach atá tuisceanach, freagrúil agus cineálta. Mar achoimre, is éard atá san aistriú ná an próiseas a bhaineann le gluaiseacht ó chúinse amháin go cúinse eile. Tugtar tacaíocht ghníomhach d'fhorbairt mhothúchánach agus d'fhoghlaim leanaí má chuirtear an t-am ar fáil dóibh chun iad féin a oiriúnú agus má thugtar cúnamh dóibh chun tuiscint a fháil ar aistrithe. Féachfaimid anois ar an gcaoi ar féidir leatsa, i gcomhar le cleachtóir luathbhlianta do linbh, pleanáil i gcomhair a chuid aistrithe oideachais. Is é an chéad aistriú a ndíreoimid air ná an t-aistriú a dhéanann leanbh nuair a théann sé nó sí chuig an suíomh luathfhoghlama agus cúraim don chéad uair. Tá sé luaite ag cigirí go bhfuil modhanna éifeachtacha i bhfeidhm i mórán suíomhanna chun eolas agus nósanna imeachta ginearálta a chur in iúl do thuismitheoirí. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach nascadh leis an suíomh luathfhoghlama agus cúraim le ríomhphost nó glaoch gutháin sula n-aistríonn do leanbh agus a iarraidh orthu roinnt eolais phraiticiúil a sholáthar faoin ngnáthamh ionas go bhféadfadh do leanbh dul i dtaithí ar na nithe a bheidh roimhe nó roimpi sula ndéanfadh sé nó sí an chéad mhór-aistriú. Cabhróidh sé seo leat agus le do leanbh teacht ar an eolas faoi cad a bheidh sé nó sí ag súil leis sula ndéantar an mhór-aistrithe so. Is minic a thugann cigirí faoi deara go mbíonn lámhleabhair bhreátha do thuismitheoirí nó bileoga eolais le grianghraif ag mórán suíomhanna agus go dtacóidh siad san le comhráite idir tú féin agus do leanbh maidir leis an aistriú a bhaineann le socrú isteach sa suíomh. D'fhéadfadh acmhainní den chineál san do leanbh a spreagadh chun a chuid mothúcháin maidir leis na haistrithe atá chun tarlú a roinnt agus a smaointe agus a cheisteanna a chur in iúl. Faoi mar a luadh roimhe so, is mór-aistriú é so a d'fhéadfadh mothúcháin idir sceitimíní agus imní a spreagadh. Dá bhrí sin, Cuirtear tuilleadh tacaíochta ar fáil don aistriú chuig an suíomh luathfhoghlama agus cúraim má chuireann tú áit theolaí sábháilte ar fáil do do leanbh inar féidir leis nó léi a chuid imní nó, go deimhin, a chuid díograise a léiriú. Tacófar le leanúnachas na n-eispéiris má dhéantar eolas faoi do leanbh a roinnt leis an suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Tá sé luaite ag cigirí go ndéanann cleachtóirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim atá ar ardchaighdeán eolas faoi bhaill teaghlaigh an linbh agus na nithe a thaitníonn agus nach dtaitníonn leo a thaifead. chun eispéiris fhónta a chur ar fáil do na leanaí agus iad ag socrú isteach. I mórán suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, iarrtar ar thuismitheoirí grianghraif den teaghlach a sholáthar nó iarrtar orthu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí éagsúla sa suíomh. Má shásaíonn tú iarratais den chineál san, cuirfidh tú féiniúlacht agus muintearas leis an suíomh chun cinn i do leanbh. Beidh sé sin mar chúnamh bhreise don leanbh chun go gcothófar teacht aniar inti le linn phróiseas an aistrithe. Is féidir le cuid de na straitéisí a úsáidtear chun tacú le leanaí atá ag tosnú i suíomh don chéad uair a úsáid chomh maith chun tacú le leanaí atá ag filleadh ar a suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Luann cigirí go mbaineann mórán suíomhanna úsáid an-mhaith as na meáin shóisialta agus as teachtaireachtaí leictreonacha chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí. Más féidir, déan teagmháil leis an suíomh Luathfhoghlama agus Cúraim chun na pleananna atá i bhfeidhm d'fhilleadh do linbh ar an suíomh a chinntiú. Cuirfidh sé sin eolas atá úsáideach agus riachtanach ar fáil dot féin agus do do leanbh agus ullmhóidh sé sibh don aistriú ar ais chuig an suíomh. Nuair a thátar ag filleadh ar an suíomh, tá sé tábhachtach go ndéanfá eolas atá cothrom le dáta faoi do leanbh a sholáthar don phríomhdhuine ainmnithe. Tá mórán míonna imithe thart agus tá athrú tagtha ar riachtanais foghlama ar leith, ar ábhair spéise agus ar eispéiris do linbh. Má roinneann tú an t-eolas sin, beidh príomhdhuine ainmnithe an linbh in ann athrú a dhéanamh ar an seomra nó eispéireas cuí a phleanáil a shásóidh na riachtanais ar leith atá ag do leanbh. Bealach tairbheach eile chun tacú le filleadh do linbh ar an suíomh luathfhoghlama agus cúraim is ea labhairt le do leanbh faoi na hionchais atá aige nó aici ag filleadh ar an suíomh. An bhfuil imní air nó uirthi? An mbeidh sé nó sí ag filleadh ar an seomra céanna leis na cleachtóirí luathbhlianta agus na cairde céanna, nó chuig seomra nua? Conas a bheidh sé? Tá sé tábhachtach feidhm a bhaint as gach deis chun eolas soiléir a roinnt le do leanbh faoi aon phróiseas nua a bheidh i bhfeidhm nuair a fhillfidh sé nó sí ar an suíomh. Is féidir an t-aistriú chuig an bhunscoil mothúcháin idir sceitimíní agus neirbhís a spreagadh. Tá an-chuid leabhair, físeáin agus acmhainní ar líne ar fáil chun taithí a thabhairt do do leanbh maidir leis an aistriú chuig an scoil. Trí úsáid a bhaint as na hacmhainní sin, d'fhéadfá comhrá a bheith agat le do leanbh agus na hionchais athá aige nó aici i leith na scoile a aimsiú. Cuirfidh comhráite saibhre den chineál sin tacaíocht bhreise ar fáil dá tuairimí féin a mhúnlú, foclóir nua a fhorbairt agus é í féin a chur in iúl maidir leis an t-aistriú go dtí an bhunscoil. Má spreagtar an spraoi agus má thacaítear leis sa bhaile, cuidítear leis an leanbh é í ag dul i ngleic leis an tuiscint agus leis na mothúcháin atá aige nó aici maidir le dul ar scoil. Bealach maith chun tacú leis sin is ea ról-imirt mar go bhféadfadh leanaí taitneamh a bhaint as róil mar mhúinteoir agus mar leanbh a idirbheartú. Agus do leanbh ag druidim leis na laethanta deiridh aige, aici sa luathoideachas, déan deireadh na bliana réamhscoile a cheiliúradh le do leanbh. Tugann cigirí faoi deara go minic go mbíonn imeachtaí ag deireadh na bliana ag mórán suíomhanna, ina measc, laethanta spóirt agus bronnadh teastas agus tugtar cuireadh do thuismitheoirí chuig na himeachtaí sin. Is imeachtaí iad a thacóidh leis an gceiliúradh ag deireadh na bliana agus a thabharfaidh eispéireas réamhscoile do linbh chun críche. Tá an-thairbhe ag baint leo. Nuair nach dtarlaíonn na himeachtaí seo, bheifeá in ann ceiliúradh a dhéanamh ar deireadh eispéireas réamhscoile do linbh sa bhaile. D'fhéadfá ról a thabhairt do do leanbh chun í, é a bheith páirteach san ullmhúchán don scoil trí dheis a thabhairt dóibh a mála scoile, a mbosca lóin agus a mbosca pionsailí féin a roghnú. Nuair a mhothaíonn an leanbh go bhfuil smacht aige nó aici ar eispéiris agus go bhfuil sé nó sí páirteach iontu, tagann méadú ar an teacht aniar athá ann nó inti agus cuideoidh sé sin leo chun dul i ngleic leis na hathruithe athá amuigh rompu. Fuair cigirí amach go bhfuil suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ar ardchaighdeán ag comhoibriú le bunscoileanna chun tuilleadh feabhais a chur ar an eispéireas aistrithe do dhaltaí. D'fhéadfadh sé gur iarradh ort a bheith páirteach i gcomhroinnt eolais maidir le foghlaim do linbh, agus feidhm á baint agat as an teimpléad tuairiscithe Mo Scéal. D'fhéadfadh múinteoir na Naíonáin Bheaga úsáid a bhaint as an t-eolas luachmhar seo chun an tacaíocht is fearr a chur ar fáil do do leanbh agus é í ag aistriú chuig an scoil. Féadfar an nasc chuig an teimpléad a fháil i sleamhnán na nAcmhainní Úsáideacha a thagann i ndiaidh seo. Tá tuilleadh eolais agus roinnt áiseanna ar fáil anseo a bheidh mar thaca duit agus do leanbh agus é ag dul tríd na haistrithe sa chóras oideachais. Agus an seimineár gréasáin seo ag druidim chun críche, ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht leis. Thá súil againn gur chuir sé comhairle cabhrach ar fáil. Má thá tuairimí, smaointe nó moltaí agat, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist athá léirithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn.